igbo niile geenụ ntị ee. ndị igbo niile geenụ ntị ee. ndị igbo be anyị ndị siri n'anị igbo be anyị wee jebe ugwu awụsa gekenu unu ntị nụrụkene ọnụ odejimjim na anambra gekenu ntị nụrụ o na agọrụ m ọfọ n'ụbọchị taa nwa bụ first first may ka m gọrọ ọfọ werukwue na o je-adịrị ụmụ igbo niile na mma ndị jere obodo oyibo o je-adịrị unu na mma o ndị jere ebe ọbụna be eje na-esi n'anị igbo honie o je-adịrị unu na mma o mee anyị nọ n'ime ka o mepere nwa afọ igbo ụzọ ebe nwa afọ igbo eje na-eje ka ụzọ ka o mepere ya ka ụmụ igbo buru ego nata ka biafra m buru ego nata ka anyị ribe ego na be anyị gekwenụ ntị ndị igbo niile odejimjim ebinie o

odejimjim akpọkuru m ụmụ igbo be anyị ụmụ biafra m be anyị ndị jere ugwu awụsa ndị nọ n'ugwu awụsa unu na-anụkwa ka ekwe na-akụ na ekwe eserugo n'enu mmiri neekwenụ ibe na-eme n'anị igbo be anyị unu abụkwara ibe na-eme n'anị igbo be anyị ndị ọchịchị ekwughị okwu ndị igwe ekwughị okwu ha alụ na-eme onye jebezie na ilo bụrụ convoy ọ tụwa ụjọ onye jebezie na ilo bụrụ onye ọgaranya natarụ na be anyị ọ nọdụ n'ụjọ nya ka m ji agwa ndị igbo ndị biafra niine okwu o ndị ọchịchị ka a ma na ibe eji eme nya bụ ibe ka anyị nwee biafra nke anyị naba ka anyị nweenụ biafra nke anyị naba na o je-adịrị anyị mma na anyị nwee ya mmụọ na-abụ abụ agwara m ndị igbo be anyị ndị jere ugwu awụsa ọ kwa unu abụna ibe a na-eme n'anị igbo be anyị biko dodonue ndị n'ugwu awụsa kpacharụkwanụ anya o marụkwanụ otu unu siri nọdụ o maka na ya makwa ebe agha nwa na-abịa n'anị igbo be anyị ebe o je-ebu anyị jee maka emekata ibe nwa na-eme alasụrụ ndị igbo n'ugwu awụsa ndị igbo n'ugwu awụsa agwaburu m ụnụ na mbụ sị ụnụ onye ọbụna natawa be anyị ebe na-adị nso mana ụnụ jụrụ ajụ neekwanụ ibe a na-eme uche ụnụ dịkwa ya o amawa m ebe agha nwa je eje esikwa m n'oge nwa na-agwa ndị Lagos okwu o ndị igbo be anyị ndị je Lagos gekwenụ ntị e, gekwenụ ntị na odejimjim etibero asị m alaba Ladipo Trade Fair avịa niile enwelu na Lagos ndị Igbo nọ n'ime ya tiikwanụ ezigbo ndị nche tiikwanụ ezigbo ndị nche maka unu avụgo ka o siri dị n'ala Igbo be anyị amakwa m ebe ọzọ je-esi lejuru maka ọ dịkwa ka o je-esi dị ha ebidokwa gbabakwa avịa ọkụ biko doo tiikwanụ ndị nche tiikwanụ ezigbo ndị nche ka ọ hapụ ịbụ na anyị tacha avụvụ ọ bụrụ ive nalụ n'iyi ka ọ hapụ ịbụ na anyị tacha avụvụ ọ bụrụ ive nalụ n'iyi ndị gbarụ plot na Lagos ekpochisi mmiri o zugwonụ nke unu rụrụ ezugwo natawazienụ na ndị Igbo be anyị na na adịgwo ive niile adịgwo mma ndị Anambra natanụ be anyị ka e mebazie investment na be anyị na nke unu mere eme na o zugwo ọ na-abụ anyị taba avụvụ tacha avụvụ e jide avụvụ anyị talụ gbaa ya ọkụ n'ike uche unu dịkwa ya Odejimjim mmụọ na-abụ abụ o tiwara ụzọ na ala mmụọ were ugo wee lọta Odejimjim gaa n'iru ọkwa ozi ka m bịarụ ka m zie n'elu mmiri ozi m zielu n'elu mmiri ụmụ Igbo kpacharụnụ anya ndị Biafra kpacharụnụ anya o onye ọbụla otu onye si na nọdụ be ye uche unu dịkwu ya o uche unu dịkwu ya ebe n'ebe ebidogwo ịgba ọkụ n'otu nwoke Nnamdi Kanu si eti mkpu ọ na-eti o ndị Igbo niile kpachara anya o ọ na-eti ya bụ mkpu mechaa n'ole jirigwo mana ọvọ m gọlụ taa nwa onye ọbụla biniri n'ike megide avụvụ nwa afọ Igbo tara na Lagos ka ọ nwụgbuo ya onye ọbụla biniri n'ike megide avụvụ nwa afọ Igbo tara n'ugwu Awụsa ka ọ nwụgbuo ya Ise. ndị be anyị ndị jere ugwu Awụsa ndị jere ugwu Awụsa ndị jere Lagos onye emezina investment ebe ahụ nke anyị mere ezugwo nke anyị mere ezugwo natabanụ na ala igbo be anyị ka anyị mebezie nya bụ ive maka na ana m ajụ ajụjụ ụmụ akwụkwọ niile na-agụ n'yunivesiti kedụ ebe va je-enwetadị ọrụ na va gụcha natabazienụ na be anyị natabazienụ na be anyị bịa rụọ na onye nwe anyị kwuru na ọ dịgworo anyị mma na ọ dịgworo anyị mma na ọ dịgworo anyị mma na ọ dịgwo mma Ise. ọ dịgwo mma Odejimjim kwuru na mmiri na ọ dịgwo mma kwederenụ m ise ise